Ikechukwu Onowu ndị Igbo na Yopougon anyị nwere nwanne anyị nwoke High Chief Paul Ogu ezi aha ka ego na Mbaise anyị enwee onye ke nọ n'akụkụ chifu Nnamuzie Ihiala Anambra steeti anyị enwee Chifu Nnabụndụ na Anambra steeti

ndị Igbo kilienu ṅụọnụ zụọnụ Eze Igbo na ndị gị na ha nọ n'akụkụ biko ndị be m ekenekwa m unu ọzọ obi bụ m nne ezigbo aṅụrị ee mana m ga-akwụsị na ka m chenjie n'onu oyibo maka ndị mụ na ha yi fa adị anụsị ife be anyị so eh, afa m my name is Ndubuisi Muonemeh onye zọba onwe ya na Aguluzigbo na Aguluzigbo Anambra steeti. Em, ihe dutekwalụ m obodo a bụ ọlụ anyị na-alụ

Côte d'Ivoire. So because of that, we were sent to come and do some reconciliations with them ihe anyị na ha na-emekọ. Ndị mụ na ha yi n'aka ekpe m bụ Dr. Chima Ọnwafọ

biko His Royal Highness Eze Chukwu Ịnyịnya ọbata ụlọ adị mma n'ike Eze Igbo na Yopougon o wepụtara ọjị dịka Ugoeze panyere ya ọjị ọjị erugo anyị aka ezi aha ka ego je anya aja Nnamuzie

ee unu afụgo na mba niile n'ebe a mba niile n'ebe a enwetachago ọjị dịka omenala anyị si wee dị dị n'anya Imo steeti ewerugo ọjị Anambra ewerugo Enugu ewerugo ee ndị bịakwutere anyị

bụrụ ọjị ọganiru ise bụrụ ọjị nwanne mara nwanne ise maka na onye nọ ihe a n'etiti anyị bịarụ anyị ji wee nọkọ ihe anyị nọkọrọ onye nọ ihe a friendship mụ na ya na mmata mụ na ya bụ from 1992 till taa hmm. ihe a na-ekwu maka ya kịta bụ ọ 30 something years anyị aka nọrọkwa mmanụ naanị ọ bụrụ ihe ịhụnanya na-eme wee na-asị na ya bụ ịhụnanya ya dịrị n'etiti anyị niile onye ọbụla anyị na ya matara o nwere ihe megide ka anyị nwee nsogbu kama ya esi n'aka ya amatakwa onye ọzọ ise mgbe na-ekwu maka gị ihe na-ekwu maka ya bụ contact na-edu gị na contact ọganiru maka na onye nwe mmadụ ka onye nwe ego elote m mgbe ahụ asị na change adịrọ na enwerọ mint na Nigeria 2018 mgbe m jere ime wedding nye my father 10 million naira ọ nọọ from june ruo december change o nweta bụ change 200,000 nye my account officer 2 million ọ nọọ 4 months change o nweta bụ 300,000 m kpọọ md the md one week to occasion bank bute m change 8 million naira na amalite egolo m ego etirọ m shishi ọsụrụ m ha dị ego mana ama m na ya nwa mere expenses mana o buru ha niile ọ na-ebunye m wee sị na ọ ga-aga ya na wara Chukwu oke abịama ya bụ ihe o merụ m onye nke e ga-emekwara ya ya ọ bụrụ na m akwụrọ ụgwọ na ndụ ụmụ m ga-akwụ ya bụ ụgwọ maka na ọ asị m na ọ ga-adịrị anyị niile na mma Onowu ọ ga-adịrị gị na mma eze maka ego ọ ga-adịrị gị na mma nze Nnamụzie nnekwu mmadụ ọ ga-adịrị gị na mma High Chief na uru nnekwu ọzọ zuru ezu n'Ọkịja asị m na ọ ga-adịrị gị na mma Ogbuefi nwa mụrụ bụ egbe Kụwa. ọ gị mechara organize our coronation Abidjan niile were na-ekwu Cote d'Ivoire niile na-ekwu maka ya asị m na ọ ga-adịrị gị na mma Ise. gwa nwanne gị eziokwu okenye anyị ji eme ọnụ na Yopougon debụ petrol Ihiala niile asị m na ọ ga-adịrị gị na mma Ise. Ee, ndị dọkịta anyị ọla ma nwanne ya gwa ya na m na-agọ ndụ ha n'ọjị a na-asị na ọ ihe ọma ka ha ga na-afụ promotion upon promotion fa rụsịa nke a rụọ ọzọ ha ga-arụgide bụrụ minista ndị ga nnago ga nnago n'isi dọkịta dọkịta ị ya-arụgide bụrụ minista from doctor to professor ndị dị md ee

ebe ị kwụ kwụrụ nso ka ihe a na-aga na palace na-aga ọfụma ọ ga-adịkwara gị na mma o nwena ihe e me ka ị ghara ịgbachapụ ije ya agbachi esetụrụ ọnụ ọfụma ị bụrụ ike ka ụmụaka ibe gị lọlọ ọ ga-adịrị gị na mma na-ekwu na ihe ọma anyị niile chọrọ na Chukwu oke abịa ga-eme ka ọ bịa na mmezu site n'ụbọchị nke taa wee ruo mgbe ebighị ebi